amalawi tsiku ntsiku tu ndi zoona tikumana ndi mavuto osiyanasiyana tsiku ntsiku tikusaka thandizo la mankhwala adzitsamba kwa anthu osiyanasiyana koma tu ine pano ndifuna ndikuwuzeni kuti ngatitu kuli sing'anga mthandizi ndi gogo mwachande iwowatu ndi sing'anga amene ankathandiza ndipo akuthandiza muno mwa m'malawi komanso nzika za mayiko ena ndiye chonde musavutike musataye nthawi ndi kupita kwa asing'anga enawo akakudyerani ndalama ngati mukufuna kuthandizika pa nkhani ya zachuma za m'banja za bizinesi za ulimi za ntchito za beti komanso ngati mwina muli ndi mavuto odwala nthenda zambiri sing'anga amene akuthandiza ndi kuchiza ndi gogo mwachande amene mukufuna kulemera gogo mwachande ali ndi ndalama ija yayikazi komanso ali ndi chikwama waleti banki waleti kulemeretsa munthu kwa pompopompo kosakhetsera mwazi iwowanso ali ndi njoka ya nthunga abathwa obwereketsa ndalama yayikazi ndi kuti musavutike kulemera kwa pompopompo sing'anga wake akuthana nazo zonsezi ndi gogo mwachande amalawi kwa amene mmapanga mabizinesi iwowatu ali ndi mankhwala achikoka cha bizinesi mwitano wa bizinesi kutsirika bizinesi yanu komanso mtupatupa wa bizinesi osakayikira osadandaula ngati muli m'banja mphatso ya wana ikuvuta iwowatu amasula amayi ndi abambo ndi kuyamba kukhala ndi mphatso ya wana komansotu iwowa ali ndi mankhwala ajatu aloko otsirika amayi ndi abambo kuti asamapange zadama ndi munthu wina ndi kuti osakayikira mankhwala okuza chida cha abambo zikutheka mwitano wa chikondi kaya mukufuna mamuna mukusaka mkazi iwo ali ndi mankhwala amene amakupatsani ndipo kumabwera mkazi wa kumtima kwanu kapena mamuna wa kumtima kwanu ndiye kwa azimayi mwina mukufuna konda ine zungulira khonde Zikutheka kutinso mwina mukamapanga bizinesi amuna adzibwera ochuluka zimathekatu ndi gogo mwachande osakayikira kwa amene mmakonda kubeta ali ndi mankhwala aja amulota dr gogo mwachande alinso ndi mankhwala obwezetsa munthu pa ntchito mankhwala amwayi wa ntchito mankhwala a promoshoni ndi kuti kaya munapalamula ali ndi mankhwala othetsera milandu amalawi osakayikira osadandaula kwa amene mmapanga za ulimi ali ndi mankhwala amtupatupa wa mbewu Kutsirika mbewu zanu kaya ni mpunga, fodya, nandolo, mtedza, chimanga ningoti mbewu zonse. Gogo Mwachande amachizanso nthenda zambiri ngati BP, asima, shuga, likango, mabomu, chizonono ningoti nthenda zambiri kupatulapo edzi ndi kolona. Kwa amene mufuna kupita ku Joni ali ni mankhwala aja amene amakupatsani mumayenda mwaufulu komanso ntchito mmakayamba pasanathe masiku awiri amatsilikanso ngakhale thupi lanu. Gogo Mwachande ali ndi mankhwala owunikanso oti mwayi wanu kutsilika thupi lanu kuchotsa zotcheledwa. Zonsezi zimatheka ndi gogo Mwachande. Ndikuti a Malawi musavutike. Ngati mukufuna kulemera, chikwama wallet, bank wallet, kulemera munthu kosakhetsera mwazi, kudzikhwimira yekha kudzera mu tsitsi, zikhadabo, litsiro, zikutheka. Iwowa zipatala zawo zili ku Blantyre, ku Lilongwe, ku Mzuzu.

mtupatupa wa mbewu, kutsirika thupi lanu, kuteteza thupi lanu kuchotsa zotcheredwa komanso kulemeretsa munthu mosakhetsera mwazi. Anzanu akuchita bwino, anzanu miyoyo ikupita patsogolo. Eya, kaya mmapeta zikuthekatu ndi gogo Mwachande. Gogo Mwachande sing'anga yekhayo amene akuthandiza muchoona mmalawi muno komanso ngakhale maiko otizungulira cholinga akusiye padzuwa kodi kukhala ndi choncho
abwana abwana ndimakuimbireni foni simukundiyankha ifukwa chani ndiwe ndani kodi kuti ukulowa bwanji chimotero simukuyankha foni yanga kaya mukudziwa zimenezo chifukwa chimene kuti timajairana ndiye kuti pano ukulephera kupereka ulemu kwa- kwa ineyo sichoncho eti ndiye kuti ndiye kuti mukulephera kuyankha foni yanga ifukwa chani tandiuzeni tu nanga ndi chifukwa chani kuti simuyankha foni Ah, ah, bw- bw- bwana tapangani za ndalama yanga kuti ukuyenera kuti udekhe ndinyamuke chifukwa chani ukhala ndi phuma iweyo ndikufuna Ndiyenera ndalama yanga kuti sindinakutumizire ndalama ine kuno kubwera nayo ndikumatilalatira zinthu zopanda pake sichoncho ndipatseni ndalama yanga ndikupemphani ine chonde sindifuna kuti mpakana ndichite kulalata kwambiri ndiyankhule kwambiri ayi ndipatseni ndalama yanga

ndikufuna ndikutumizire 50000 eti mm. eya tiye khala pansi apa chabwino ndikhala ndione kaye yetu ndalama eya yafika ndinakuuza kunena kuti ndalama sinkhani iyayi ndiye china ndi chani panga zoti umalizetu ntchito yako tsopano ndizomwe ndikudikira ndifuna ndikafike pena pake

A uyenera kudekha sichoncho iyayi. Sikuti tu zinthu zi ndimangopanga ineyo iyayi. Ndimafuna nena kuti wina wake azitha kundipatsa zinthu zabwino kuposa. Ndiye iyo jali ndiwi mastari ena ayo ake amene akhala apo amene iwe sukwanitsa. Ndi mmene kuti ineyo Ndi kuti ine ndikupepuka si choncho? taona ndimakupatsa china chilichonse ineyo koma no sukwanitsa zambiri iya. Ah, ine ndi kuti ndikupepuka. Ndithu kunena kuti ndi choncho. Ndiye kuti ineyo sikufuna. Oh. Umandinamiza ndiye kuti kumandilonjeza. Hmm.
iweyo kudziwa kani kunena kuti ineyo ndimafuna zinthu zambiri kwambiri komano sukwaniritsa iyayi komanso nthawi izi ndi nthawi umakana zinthu zimene ndikufuna ine umafuna zinthu zochuluka kwambiri ndalama kuti uzingolandira basi ine ndimadana nazo zimenezo kudziwa zimenezo ndiye usandibowe wandikwana kale apapa Wabalalika? Ndikuyeso mkati mwanga muno. Wabalalika kodi? Upange zonena kuti uzipita. Ukundiuza ine zimenezo?
Kodi ukundipeputsa ineyo? Ukundipeputsa? Iwe ndiwopusa kwabasi.
Iwe ndi chitsiru kwabasi. Ndiwopepera. Eh. Uzimva pain chocho kumene. Iwe ukuona ngati ndiwe ndani? Ndikupita usale chocho kumene. Wopepera iwe kwabasi.
Keni ukuona moyo wako Keni ukutha kumvetsetsa chimene iwe uli Keni iwe sumvera olo pang'ono ayi sumvera olo pang'ono olo pang'ono ndithu eh? ineyo ndikamati iweyo ukhale ndi chibwenzi chimodzi supanga zimenezo ayi koma umapanga zonena kuti uzikhala ndi mkazi wina aliyense wina aliyense wakusangalatsa eh? apa ndizi apa ndizi wakumenya malo osakhala bwino ukuvutika nowekha apapa choncho atakhala kuti wakuvulazano kwambiri ukuyenera kuti ukhale ndi chisankho Hmm? kukhala ndi mkazi mmodzi ndikukhala naye zinazi kuzisiya kaya amwene hmm? zoyendayenda za- amwene zoyendayenda si zabwino zimenezizi amwene si zo- si zabwino zimenezizi amwene zongoyenda muso zimene ziti aziseni zi- zi- zi- zongoyenda zimenezizi osati kumapanga nazo zinthu zachibwana eh? oh, ambuye wanga ndikudabwa nazo kunena kuti katsikana kachichepere kaja mpaka mwakapatsa mimba yayikulu ngati imeneyi mtsikana wachita kutheratu kutheratu amwene ku- thupilonso ku- ku- lo- silikulongosokanso amwene ayi koma apa mupeze kuti mukutengabe todwaladwala ngati timeneti tijati Hmm? mukupitirizabe simukufuna kusiyirabe pompo ayi Keni uwu si moyo ayi chabwino ine apa ndingopanga zonena kuti ndinyamuke ndizipita ku ntchito kuti ndikalongosole ziwiri zitatu hmm? inuyo pomwe muthe kusintha mukakhala kuti mwachira hmm? ndibwera ndidzakuonaninso ndikamachoka ku ntchito ndiye inuyo muonetsetse zonena kuti kuno kusakhale kubweranso hule wina aliyense ayi

oh mwana wanga oh mwana wanga hey zabwino zonse zabwino zonse ndipatse hagi mm. apa ndiye kuonekatu wathanzi ino tsopano zikomo eh zibwino zabwino zabwino zabwino kuona mmene ukuonekera ukuchita kuoneka bwino kunena zoona iweyo ndiwooneka bwino kwabasi wandimva eh ndiye wakonzeka eh komano ndifuna ndiyankhule taona sindifuna kunena kuti uzidandaula kena kalikonse china chichonse pano pachiti bwino tsopano ndiyeno usadandaule kena kalikonse wina aliyense achita kudzionera kuti mwana uja tsopano wabwereramo wazitolera ndithu ndipo panopa wapangano zake tsopano wandimva ndiye usadandaule kena kalikonse ndiye kuti kusunga yende kudzionena kuti palibe wina aliyense angadziwe kunena kuti uli ndi mwana Hmm? ndiye ukhale ndi confidence basi kupita ku sukulu kupanga china chilichonse Ah, kungoti ndasowa ana anga ndikudziwa koma ine ndili panopa Mm. ndipo ndisamalira china chilichonse ndithu ndikusowani inenso ndikusowani ndikusowani ndithu zikomo zikomo zikomo osadandaula kena kalikonse ndisamala china chilichonse chimene chili chako ndisamala basi osadandaula kena kalikonse Ah, ah, ah, anti anti ah, matwins aja akugona ehe wagwira ntchito yabwino peter Mwah. mchemwali wako ndikuti akubwereranso ku sukulu ndiye chomwe ukuyenera kuti uzichita kuye ndikupanga zonena kuti udziwapanga ana kuti asamalire ukundimva bwinobwino eti wandimvetsetsa ndikusowani chemwali inenso ndikusowa kwambiri ndikusowa ndithu chilichonse chikhala bwino wamva ndikudziwa zabwino ndithu ndikusowa zikomo tapitani mukasamale ana ndikubwera wasamalire onsewo ndikubwera wandimva chabwino anti ya ndikusowani okay ndikudziwa zimenezo ndiye panga zonena kuti uzipita nthawi yatha ndifuna ndikumaliza ndifuna ndikulonjezeni sindidzakukhumudwitsaninso olo pang'ono ayi chabwino usadandaula ukangolimbikira ukangolimbikira sukulu palibe amene adziwe kunena kuti uli ndi ana wandimvetsetsa Mm. usadandaula kena kalikonse ndiwe mwana wa sukulu tsopano tiye tiye tiye tiye tipange zoti tizipita eh bagi yanga ndinyamula ah ndinyamula usadandaula zikomo kwambiri anti
zikomo kwambiri amalawi filimu yathutu yathera pompa nkhani yabwino nkhani yophunzitsa chonde tiyeni tikathe kusamala ana athu ndikuti akathe kupita chitsogolo abwezeretseni ku sukulu ngati anatenga pakati ngati ali ndi mwana ngati ali ndi mphatso alibe vuto koma abwererenso kusukulu padakali pano tingoti tintika tikuoneranso filimu ina nambala yanga nayi ziro maeyiti awiri 1963107 kapena ziro ma 9 awiri 1244902 basi matero